Upo karamɔgɔ dɔ b'a tunkara naam teri barokɛyɔrɔ caman ah. n ye min kɔlɔsi o la i ni jɔna sigi tɛ ban eh, nkalon t'o la dɛrɛ a t'a fɔ ye kelen ye ah. a ma sigi yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ dɔ fɔ yen ala k'an kisi o ma bala cogo bɛ di bi amadu konare ne ne bɛ n keleku i keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma les échos wele wele o don a bɔli ko siɲɛ ba wɔɔrɔ hmm. siɲɛ kɛmɛ siɲɛ bi wɔɔrɔ ani siɲɛ wolonwula dɔ kɛra maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko seedu fanɛ seyidu seyidu ko a ko mun i k'a dɔn ŋana mamadi fokobilen don tiɲɛ nka ŋana mm. aa amadu ali kɔnare ŋana ma kɔrɔ a bi laban natigɛ wɔrɔ la o bi kɛ a ko yalima min kɛlen bɛ ka ba muntaga sɔrɔ mm. futaka don eh, talosi don a ko yalima ko in bɛ danga juma in na dɛ a bɛrɛ ta i k'a dɔn kunnafoni in wɔɔlɔ wɔɔlɔ la mm. min ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔfɔ in mɛn tiɲɛ ɔ nka min ye ba muntaga ka minɛni yalima i k'a dɔn mun de don mm-hmm. a bɛ mun nɔfɛ a ɲɛfɔ maa yɛrɛ fana tɛ se k'a fɔ k'a sɛmɛntiya k'a fɔ fanga de kɛlen bɛ k'a minɛ sabula mm. a minɛna don min i k'a dɔn maa minnu n'u ɲɛda datugulen don u ma dɔn u ma si dɔn k'a perepere latigɛ i k'a dɔn nin ni nin ni nin de don mm-hmm. walima karisa de y'a ci o kɔni dɔnnen tɛ ban nka min kɔni jɛlen don ni seereya kɛra o ma n'a yɛrɛ somaa surunw furumuso ka taa se den dɔw ma n'a kɛra olu ɲɛ na a yɛrɛ ka du kɔnɔ falajɛ mm-hmm. Amadu ali konare k'a dɔn ayiwa min ye mɛ kalo tile fila ye tiɲɛ k'a dugu jɛ tile saba la i k'a dɔn dɔw kɔni nana cun so kɔnɔ ja gadaw ni ka a salo ka taa n'a ye sɛbɛnnikɛla ko ko in kɛ furadama tiɲɛ ka n'a bila bi la bi maa si den kelen t'a dɔn min ye ba muntaga ye i k'a dɔn soronnadonba don tiɲɛ maa kolo gɛlɛn don jamana kɔnɔ a dɔnnen don tɛ bilakoro ye ayi politiki maa katigɛlɛnba don amadu ali konare k'a dɔn a minɛ tɛ furadama ni bi tɛ bi maa si den kelen t'a dɔn ba muntaga kɔni ye a bɛ danga min na a bɛ bolo min kan kabako sɛbɛnnikɛla ko a ko di o de la mhm. min ye a baarakɛɲɔgɔnw ye mhm. i n'a fɔ soronnadonbaw n'o ye abokaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye o don n'o ye ayiwa bâtonnier mhm. sulemani Sumuntera o don ale de ye ordre des avocats du Mali ye tiɲɛ a ye kɔrɔfɔ in mɛn min kɛ a kumana haan a y'a jira k'a fɔ ɔhɔ tile saba min ye olu jɛɲɔgɔnkɛ n'u baarakɛɲɔgɔn ye Muntaga Tall Tall a minɛna minɛcogo min na k'a tunun awɔ minɛcogo in a bɛ sariya sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ o tɛ kelen ye a filanan wa min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye tiɲɛ u y'a ɲini awɔ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen la u ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la muntaga bi bolo jumɛn in kan a minɛcogo bi cogo di a bi jɔni de bolo ɲininkali muntaga bi yɔrɔ jumɛn in o tuma olu dun ye sariya dɔnbaw ye u ye sariyatigiw ye u bɛ nin ko in sɛbɛkɔrɔ kɔn u b'a ɲɛfɔ diɲɛmaa ye ni ka diɲɛmaa ladɔnniya o tuma u bi welewele dakɛ jakisi naani tɔnba minnu bɛ hadamadenya sariyabolo ni k'o sɛnsɛn k'o sabati u bi welewele dakow ma mali kɔnɔ mali kɔkan an bɛ jamana min kɔnɔ fo k'a fɔ bi min ye hadamadenya sariyabolow ye olu tilennen don o tuma jamana avocat bɛɛ lajɛlen kumakan don u bɛ kangari da kɛ min ye jamana sariyatigiw ye k'o wele u ka wulikajɔ kɛ min ye ba muntaga ye a mana kɛ ayiwa bolo o bolo kan i k'a dɔn a ɲɛ ka dɔn sabula mm. ko wɛrɛ kɛra a minɛni don tiɲɛ telefɔni fɛn fɛn n'o bɛ muntaga bolo u ye telefɔni in bɛɛ lajɛlen bɔsi a la ni ka taa n'a ye eh? o dun fana y'a dama ta sariya sɔsɔ de ye sabula hadamaden i bɛ baara kɛ ni telefɔni minnu ye mm. i ka gundow n'i ka maayaw o bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ maa wɛrɛ man k'o fana dɔn sariya y'o fana sɛbɛkɔrɔ kɔn mm. o tuma mm-hmm. olu min ye ordre des avocats du mali ye u ye tabale gosi min ye ba muntaga ye n'a bɛ bolo o bolo la u ka ɲɛfɔli kɛ joona a bɛ bolo kan cogo min na o ɲɛ ka dɔn a ka se ka ye mm. kuma ka k'a fɛ ni min ni min don o ɲɛ ka se ka dɔn waasa u ka se ka dabali tigɛ siga t'o la nin kun ye sɛbɛn ye mm. an ye min bɔ les échos kɔnɔ wele wele karamɔgɔ daba tunkara su sɛminɛ kuma o bɛ dɔ bɔ su la o ye tiɲɛ kunnafonidi sɛbɛn soir de bamako laya jara nin ye laya ka sɛbɛn ye laya ko mɛtiri muntaga tali kɔfɛ mm. min ye funankɛni fila wɛrɛ bɛ yen e k'olu fana ma salo wa eh, min ye i k'a dɔn k'a fɔ musa jire filanan tɔgɔ ye ko yusu daba jawara sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin maa fila lajɛ ninnu ye funankɛni ye waati tɛmɛnenw na mhm. minnu y'u kan kɔrɔta kosɛbɛ ni k'u ka dusuma kasaya jira k'a kɛ ni jamana mara taabolo ye ɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi u y'o kɛ k'o ban ka o wulikajɔw kɛ fo ka kuluw sigi kulu minnu bɛ yen i k'a dɔn n'u y'u ka nisɔngoya jira u ko min ye i k'a dɔn awa an ka transition fanga a bɛ ka taa bolo min kan a waɲɛ tɛ olu kunkanko ye ɔ i k'a dɔn sabula kɛtaw fɔtaw ani jamana yɛrɛ bɛ bolo min kan olu yɛrɛ fɛ k'a tɛ sira jɛlen kan sɛbɛnnikɛla ko u y'o welew n'o tabale gosi waati jan fɛn ma bɔ o la jamana y'u to yen u ma sɔgɔsɔgɔ u ma yɛgɛyɛgɛ nka min ye tile fila in na attaquement min ye anw ka jamana sɔrɔ n'a kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ u ni la y'a mɛn minnu m'a mɛn mhm. k'a bɛɛ lajɛrɛlen don ɲɔgɔn na mhm. karamɔgɔ daba tunkara fo ka taa se mali yɛrɛ ka minisiri min bɛ kanako kunna ka na fɔ i k'a dɔn bin o kan ni k'o bɔnɛ o ni la aa i k'a dɔn maa kunfɔlɔ minnu minɛn'a la mhm. karamɔgɔ daba tunkara a na kɛ ni jaabi dɔw b'a la ka bɔ maa minɛlenw da koyi barisa maa o maa bɛ yen n'olu minɛna i k'a dɔn ɲininkali busamisɛnnin maa gwan i la karamɔgɔ daba tunkara an bɛɛ ka baara ni an bɛɛ ka dibidibi ni an bɛɛ ka kɔlɔbɔ kɔlɔbɔ kɛfɛn dɔ y'an ka talifo ye bi i maa minɛ i k'a dɔn i bɛ ɲininka i dalakan la talifow bɛ lajɛ i ni jɛn ya ɲɔgɔn wele eh, eh. a ya mɛn ni mɛn fɔ ɲɔgɔn ye eh. a ya mɛn ni mɛn ci ɲɔgɔn ma ah. karamɔgɔ daba tunkara i k'a dɔn hali ni e yɛrɛ y'a fɛn dɔ sɔsɔ k'o tɛ can ye i na i ka talifo kɔnɔ n'a nɔ jɛra mhm. ah, ni dɔ wɛrɛ taara sɔrɔ yen karamɔgɔ daba tunkara a laban kumada bɛ ban i bolo a laban dalu dɔ na sɔrɔ walima fɛn na sɔrɔ i kɔ min ni dalu bɔn bɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye ba muntaga minɛlen kɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ o suma k'o dusuma jɛ min ye musa jire mm. u taara bɔrɔ biri o fana kun na k'o talontalon nɔfɛ u taara n'o ye maa m'a dɔn u taara yɔrɔ min na yusu daba jawara n'i y'o kofɔ ah. maa min bɛ yen n'o ye mamudu diko o masurunyana maaba don mm-hmm. barisa waati min na mm. i k'a dɔn badalabukaw ka limami mm-hmm. a b'a ka wulikajɔ a n'a b'a tan fila fili la funankɛni minnu farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ awa ni diko yɛlɛna kulu anw na yɛlɛ kulu n'a jiginna an na jigin i k'a dɔn yusu daba jawara a bɛ olu cɛma nka sɛbɛnnikɛla ko awa min ye tile fila in na a fana a tununa pelenketew yala ta yɛgɛw don wa walima a kɛmɛ ɲɛ di o fana ɲininkali tɔ min bɛ yen n'a masɔrɔla k'a fɔ soronadonbaw avokaw Mm-hmm. olu kɔni ye réunion caman kɛ mm-hmm. barisa kunu bɛɛ lajɛlen y'u sɔrɔ hali bi dogodogo ni dogo réunion bɛ yen mm-hmm. waasa u ka bɛn kelen kan waasa u bɛ se ka hakilina jumɛn ta muntaga ko la ɔ u da ye fɛn minnu fɔ i da sera o ma u ka hakilina jira k'a fɔ muntaga a ɲɛ ka ɲini ɔ nka min ye nin funankɛni fila min kofɔlen filɛ karamɔgɔ daba tunkara olu fana minɛna yɔyi i k'a dɔn a bɛɛ ye taabolo kelen ye Mm. barisa maa minnu ye seereyaw di mm-hmm. olu caman y'a jira k'a fɔ maa marifatigiw mm-hmm. maa tɛ i k'a dɔn n'u ɲɛ woni tɛ i t'u kunkolo ye kuma t'u sen ma u bɛ sin ka bɔrɔ biri kun na ni k'i cɛ yɛgɛw ni ka taa n'u ye o de ye bɔnɛ ye o alahu akibar ala m'an kisira i yɛrɛ t'a di bɛ est-ce nin na hali i yɛrɛ den t'i minɛ k'a sɔrɔ i t'a dɔn wa ɛɛ olu de ye encagoulé ninnu ye wa hakili b'a la n dɔgɔnin dɔ bɛ yen a da kun ka di kojugu min ye min ye dragon ye amidu amidu jara dragon a bɔra émission na radio kledu la jɛ ko a da kun ka di kojugu a da ka di dɛ a ka baara dragon maanifin damani cɛ ni da ye o a bɛna don min bamakɔ n k'a ma n dɔn a i y'an sɔrɔ yan o kɛra i ɲɛ b'a la anw bɛ fɛn in na k'a kɛ ah. dan ɲini a la dɛ siran dɔɔni siran dɔɔni bari ta kan a ko kɔrɔ ah. anw kɔni tɛ ne labɛnnen don eh. ne k'i labɛnnen don labɛn bɛ nin na de ah, ayiwa a don a bɛ tila émission na kledu la u sinna ka bɔ ten cɛ naani ka sin ka bɔrɛ in biri a kun la k'a talon ta a ɲɛna ko a tulonkɛɲɔgɔn dɔ don a b'a dɔn sɛbɛ kuma o y'a sɔrɔ u yɔrɔ janyana a ti ka b'o bɔra la dragon a ma kɛ maaya kɔ o walahi o dun y'a sɔrɔ ale makarigo a labɛnnen don cɛya labɛnw na wa ɛɛ yala anw segu ka denw n'an bɛ bɔ segu kuma an bɛɛ b'a labɛn ɔ bon ni ne b'aw segukaw ka fiyɛ la ɛ fanga mana ka bɔ a labɛn labɛn jɔ da fɛ karamɔgɔ ni nu ɛɛ mobili belebeleba dɔ V8 ba dɔw bɛ yen n'u y'i cɛ i kɔni i ninakili a da bɛɛ yanni kunkolo ka don mobili in kɔnɔ. ɛɛ ko bannen a bugɔli ni fɛnw bannen kɔfɛ ne taara a lajɛ ne ko dɔgɔ k'a kɛra cogo di. ee a ma fili ma kɔni. ayi a ko kɔrɔ. ee walayi n bɛ tiɲɛ de f'i ye dɛ a don n ɲinɛna n ka sɛbɛn dɔ de kɔ ne ko k'o fana ye ne yɛrɛ sɔrɔ bamakɔ yan o eh, e ka bi ta bɛɛ b'i kun wa amadou konare ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le matinal ko sɔgɔmada joona mm. a bolo ko siɲɛ kɛmɛ wɔɔrɔ mm. siɲɛ mugan ani siɲɛ kɔnɔntɔn maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko isaka sidibe isaka ko a k'i k'a dɔn min ye kɛlɛ ibrahim bubakari keyita jamanakuntigi kɔrɔ a bɛ lahara nka e ko a bilama wasalen don dɛ eh? sabula maa minnu kɔni b'a la n'u jɛra ka janfa siri a kama mm. maa caman bɛ janfa in kɔnɔ mm-hmm. ibrahim bubakari keyita a ye fɛnko ye a ye hɛrɛ so ma a y'o ta k'o kɛ minisiri ye a y'o ta ni k'o kɛ faama ye a ko ibrahim bubakari keyita maninka kɛ jogo o jogo mana y'a la maa o maa delila ka ɲuman k'i ye n'i y'o janfa ala t'i fa abada k'a sɔrɔ i ma malo diɲɛ na siga t'o la a ko ibrahim bubakari keyita laji a bilama kɔni a nisɔn na diya kaburu kɔnɔ mm. maninkakɛ a na yɛlɛ kwa kwa kwa sabula janfa kɛbaaw k'a ka fanga sɛgɛrɛ mm-hmm. fo ka taa fanga dafiri bi aa a ko i k'a dɔn nin caman malolen don bi walayi a ko n'i ko ta k'a lajɛ a ko wulikajɔw bɛ kɛ tuma min ibrahim bubakari keyita tiɲɛ mm-hmm. don politiki maa kologɛlɛnba don nka san 2020 i b'a ye k'a fɔ maa minnu n'a ɲɛn'u ma dɛ o caman de jɛra ni ka na janfa siri ka sɛgɛrɛ a ma sabula min ye Ibrahim Bubakari Keyita ye i k'a dɔn fanga yɛrɛ de e yɛrɛ de n'a man kan mhm. anw t'a fɛ e ka y'a la u nana jɛkulu min sigi u k'a ma M5 RFP i k'a dɔn wulikajɔ nana boloda mhm. dabalijugu nana tigɛ mhm. fɛɛrɛ nana tigɛ fan bɛɛ lajɛlen na a y'u wele ka kangari da u ye aw bɛ mun nɔfɛ a ye nin minɛ a ye nin minɛ Ala ni fɛn o fɛn ka d'a ye ne jɛnna n'a ye a y'a to jamana kolo ka suma mhm. ee ayi e yɛrɛ de ta banna koyi e kunkolo de min ye e kunkolo yɛrɛ de ye an tɛ e yɛrɛ de fɛ hali n'i ye fɛn o fɛn d'an ma an tɛ e yɛrɛ de fɛ fo i ka taa aa a kɛra ten dɛ a ma kɛra nin tɛ don jan ye dɛ nin kɛra an miɲɛ se kan nin ma kɛ kunun kɔrɔ an kɛ nka min ye dabaliban maa minnu bɛ kɛlɛ ni wulikajɔ la ko ka demokarasi mankan ma mhm. olu de wulila peresidan demokaratikiman sigilen mhm. ka t'o gwɛn fo kuluba fo ka taa a minɛ a siso kɔnɔ eh. o tuma demokarasi ko a bɛ ɲa ka taa gɛn ka taa gɛn fo kuluba e eh. e e b'o fɔ min sigira fanga na eh, nin tɛ taamasiyɛn jugu dan ye wa walayi walayi ɛɛ kabako don koyi min ye bɛnkɛ ye u ma taa bɛnkɛ sɔrɔ palɛ kɔnɔ ka t'a bugɔ ala de y'a bɔ n'o t'a kun sara o a kun sara jɔnkunda a kɛra dɛ mali kelen in kɔnɔ ee ee k'o kɛra jamana in kɔnɔ koyi k'o kɛra jamana in kɔnɔ koyi walahi walahi amadou konare fasiriba ko a ko di a ko min kɔni ye ibrahim bubakari keyita ye laji a y'a a y'u nɛgɛn a ye kuma duman bɛɛ f'u ye walahi cɛ yɛrɛ min kun b'a la n'a n'o kun ka surun diɲɛ fɛn bɛɛ ye ni fɛn tɛ dugukolo sanfɛ a delila k'a jɛ min na o de ye imam mahamudu diko a ko imam mahamudu diko i k'a dɔn diinɛ ɲɛmaadon wulikajɔ nana boloda taamaw a ma ɲɛ min kɔ imam mahamudu diko k'a bɛ min bi dɛ a bɛ min bi dɛ ko a bɛ alizeri aa amadu konare sɛbɛnnikɛla ko a ko di a k'i k'a dɔn ka sɔrɔ a ye dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ mm. ani diko bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min gɛlɛya in bi ban min yɛrɛ ye laban in ye min fɔra diko ko la mm. o yɛrɛ t'an bɛɛ fara jamana jugu kan minnu bara ka marifa ci k'u na jamana daji tiɲɛ i k'a dɔn maa caman ka kɔrɔfɔ la diko faralen b'olu kan walahi o tɛ kelen ye a filanan a k'i k'a dɔn cɛ kelen don a bi fɔ jɔni min ye umaru mariko eh. dɔgɔtɔrɔ umaru mariko mariko foyi ma wuli jamana in kɔnɔ hmm. gɛlɛya la a tɔɔ tɛ min na i k'a dɔn a yɛrɛ ta parti politique min n'u k'a ma ko sadi o don yawuru bi kungo eh, i k'a dɔn ɲɛmaa don sɛbɛnnikɛla ko a ko di nin bɛ se ka kɛ kɛcogo juma in na hmm. a k'i k'a dɔn fana an bi don min na ko bi o ye bamakɔ bila sɛbɛnnikɛla ko taa ɲɛfɛ a ko caman bɛ yen Mhm. min ye sariya wulilen don olu nɔfɛ n'u min tɛ kaso la i k'a dɔn min sen kɔni sera k'a tila joona olu caman ye jamana in bila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye hakilinaw ta k'a lajɛ jamana fan bɛɛ mm. min kɔni ye ayiwa kasobon falen don bi n'i y'a fɔn fɔ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin kelen kelenna fɔn fɔ filɛ nin bɛɛ lajɛlen janfa siri ka Ibrahim Boubacar Keita sɛgɛrɛ a dun y'u mago ɲ'u ye a dun delila ka i k'a dɔn k'u wele k'i kasi a y'u dɛmɛ a delila k'u dɛmɛ walahi a ko i k'a dɔn docteur Sogɛli Kokala Mayiga Mayiga a bɛ i b'a ye k'a fɔ oh. min ye ayiwa gɛlɛya ye mm. a nana o fana sɔrɔ Banjugu sabula o yɛrɛ delila ka kɛ premier ministre ye ah, premier ministre ye bi ban tuma ah, min gɛlɛya laban nana sɔrɔ o kɛra sɔmi kɛra i k'a dɔn wariko dɔ la mm-hmm. a ko k'i bɔ yen min ye Nangama ni Dugabi Dugajabi Mohamed Yusuf Batili eh. i k'a dɔn Ras Bath i k'a dɔn o ye kumakɛla ye sɛbɛnnikɛla ko don kelen da kelen o kɔni ni Ibrahim Boubacar Keita ma deli ka bɛn n yɛrɛ b'o la o cogo di IBK yɛrɛ ne yɛrɛ n'a ma deli ka bɛn don kelen da kelen mun tun bɛ e ni a cɛ foyi ne ta kɔni kun ye fangako ye a ka fanga minɛcogo tun man di ne ye n da kun y'o ye nka e y'o kɛ bonya kɔnɔ bonya kɔnɔ awɔ a ko nka min ye wulikajɔw ye min ye nangama ni dugajaabi o fana laban awɔ o ye gɛlɛya sɔrɔ o fana bɛ kaso la Isa Kawu Jim Jim i ka dɔn ayiwa n'i ma ɲɛ kɔni k'i bi ee e ala a juguyara ma kɛ aa k'ale bɛ nɔnɔ min ne ko i tɛ yen na kɛ nɔnɔkumu ye sa o i bɛ nɔnɔ min min ye dabali bɛɛ de bɛ nɔnɔ kɛnɛ min ɛɛ kabi a bɔra jeu in na a y'a mankanni kɛ kuyɛ kuyɛ ka kuma o don atakima la dɔ ta mɛ ni mikoro ye n ko ala kama a kana na kunko wɛrɛ foyi se Kawu Jim ka denbaya ma a ye Kawu Jim to a fana feere la a ko kawu jim min ye a ye kaso kɛ hali n'o sɔrɔla fiɲɛ bɔda dira a ma bi clément danbɛlɛ hmm. amadu yɛrɛ konare i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ye wuli ka jɔ de kɛ IBK nɔfɛ an t'a fɛ k'i ye a ko i k'a dɔn tile fila in na min kɔni ye wuli ka jɔ ni mankan wɛrɛ ye o fana bɛ n k'i ɲininka ayiwa ba muntaga nɔfɛ min ye sogɛli ye imam diko ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye ayiwa M5 RFP i k'a dɔn a ŋanaw ye n'a kun fɔra an ka bɔ min ye ayiwa ayiwa gudɔrɔn belebeleba in boulevard ba in hadamaden de bi a fa ten tewu i b'a fɔ ko jinɛw an b'an ka pièce butigiw da sɔgɔ k'an na bazɛnba butigiw da sɔgɔ suguba kɔnɔ ka taa ɔ k'an na kɔlɔsiniw ta ka tapi mɔgɔdamu tapini dɔw bɛ an b'o don an kaman kɔrɔ f'an bɛ seli yen Alahu akibar asalamu alaikum jeli y'a alimami ye o ma kɛ minisiri ye dɛ a ma bɔ a la a n terikɛ don walahi n bɛ fɛn dɔ f'i ye n bɛ fɛn dɔ f'i ye nin tɛ tulonkɛ kuma ye dɛ maa o maa delila ka ɲuman k'i ye tile kelen ayi o kɔni wulibali don maa ma ye ɲuman k'i ye tile kelen n'i m'a dɔn a ye walima i y'a juguya kana kɔrɔtɔ a jaabi sa abada ala b'o jaabi n ye fɛn dɔ jateminɛ ala bi fɛn caman bila ka sini kɔnɔ nka janfa bilen kɛbaaw caman jaabi bɛ bɔ an ɲɛna yan. atete ta i m'o ye wa. walahi walahi u bɛ min. Ah, ah, nin ah, maa kelenw de ye atete janfa ka na wulikajɔ bolo da ka jamana ɲaami mhm. kalo fila mhm. yanni fanga banni cɛ ka na jagoya coup d'état kɛ siga t'a la a kɛra u ye fɛn sɔrɔ a la cɛ ka mandat yɛrɛ selen ka ban a tun banna ka ban yɛrɛ wa Asimu Goyita ee mm. eh, an ɲɛ b'a la dɛ a furan de koyi an dun ye nin fɔ dɛ a ka furande nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le matinali kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tunkara kunnafonidi sɛbɛn nouvel horizon ɲɛdankura mamani ture nin y'a ka sɛbɛn mamani ko mamani ko a bɛɛ n'a ta da tɛ fɛ ka don fɛn min nɔ da bɛ ɲini ka don a la dɛ a fɔ dɛ general modibo kone min ye k'a dɔn mali service de renseignement ɲɛmaa e ko kunnafonidilaw tɛ ka bɔ ni a kunkan kuma ye dɔɔni dɔɔni sa barisa min ye kabi atakima kɛra kalo tile mugan ni duuru k'a bila bi la kuma caman bɛ yen a kɛra ŋunuŋunu kuma ye kuma caman yɛrɛ fana bɛ o kɛra jakumabo ye min ye i k'a dɔn n'i tulo man jan i k'a dɔn e tɛ fɛn bɛrɛ mɛn wa hali ni tulo fitinin b'i kun n'i ye caman mɛn karamɔgɔ daba tunkara e tɛ se ka fɛn fɔ barisa bɛɛ lajɛrɛlen sirannen don fɛn o fɛn bɛ yen n'a dalu t'i bolo n'i m'i kunnaja a fɔcogo la a fɔli la n'a fɔcogo ma ɲɛ i bolo i laban i k'a dɔn i nɛnkala a bi k'i kala ye walima i k'a dɔn n'i ta kɛra sɛbɛnni ye i sɛbɛnni bolo a bɛ k'i kala ye o de kama fɛn o fɛn bɛ tali kɛ service de renseignement modibo kone kabi atakima kɛra a kunkanko kuma maa caman y'i yɛrɛ minɛ dɔw ta tɛ i k'a dɔn siran yɛrɛ dɔw ta ye fɛn o fɛn karamɔgɔ i k'a dɔn kunnafoni n'a jɛlen t'i bolo n'i laban n'i m'i kɔlɔsi a la i laban k'a fɔ ten n bɛ kuma walasa maaw k'a fɔ ko n kumana n'i m'i kɔlɔsi o la i laban i bɛ fɛbali fɔ maa caman bɛ yen kibaruya tun t'u bolo barisa i kan k'a sɔrɔ yɔrɔ min na mhm. n'i y'a sɔrɔ u y'a dawuli a kama ka kibaruya dogo k'a kɛ kɔmɔko ye mhm. karamɔgɔ daba tunkara a jaabi sɔrɔ man di e fɛ mhm. i laban i n'i dade walima i na kuma gansan fɔ ɔ kuma gansan fɔ dun bɛɛ ye a kɔlɔlɔ dɔn an bɛ don min na a man ɲi dɛ. O kama maa caman mankan sumana tɛ tɛ. Ɔ nka an bɛ don min na i ko bi. Naam. A Nouvel Horizon olu kumana dɛ. Naam. Olu ko olu b'u sinsin maa min ka kuma kan. O ye Irisiw ka kunnafonidi sira dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Sputnik. Olu yɛrɛ fana ye kibaruya min di a kan. Olu ko ko u fana y'a sɔrɔ i k'a dɔn awa an teri Irisilaka minnu bɛ yan n'o ye Africa Corps. Olu kɔni ka eh, nɛgɛjuru sira kannaw. Ani réseaux sociaux kannaw o kibaruyadi sira dɔw. Naam. Ko min ye i k'a dɔn an ka awa cɛba in n'o ye Modibo Kone. Aa ko i ko k'u tun ko k'a joginna mm. ko i ko a ma nɔgɔya pewu pewu wa Ala k'a nɔgɔya ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ baara k'a bɛn'o daminɛ ah. walima a y'o daminɛ oh. barisa maa o maa bɛ service de renseignement kunna ah. n'a fɔra i ye ko a bɛ taa nin yɔrɔ in na sini mm. o b'a sɔrɔ a taara yen ka ban o kɔni o b'a sɔrɔ a bɔra yɛrɛ a bɛ ten de maa caman de t'o dɔn a k'a fɔ Modibo Kone bɛna Manca FM na. ɛ o b'a sɔrɔ a nana ka taa a mɛnna o b'a sɔrɔ sa taliba an y'an ka kamerabaw cɛ ka na fɛnw dɛmɛ milanburuw ni namiw dɔw yɛrɛ bolo k'a na joli d'a ma ɛ ko a bɛ na sini ɛ o b'a sɔrɔ kabi kunasini a nana a seginna maa yɛrɛ tɛ bɛ gɛrɛ Modibo Kone na wa ɲɛda sisilen don san kalo tan ni fila a ma gan cogo cogo milanburu dɔw ja ka gɛlɛn ayiwa naam faama bɛ farinya k'i ɲɛ kumu ko dabati gora i la ne o faama bɛ yen ɲɛkun ka gɛlɛnma koyi ɲɛkun ayi n'i y'a sɔrɔ i ɲɛ sisulu diri ko Modibo Kone ta in bɛ cogo min bi mɛ n dɛmɛ i kan a b'a se bilali la kɛ ko u ye jeliw ye ayi a tɛ se o ma naam sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn ko tile fila in na aa ko Modibo Kone ko nɔgɔyaba kɛlen i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna baaraw daminɛ i k'a dɔn baara in daminɛli a nafa ka bon jamana ma mhm. barisa mali bɛ bolo min kan bi mhm. maa caman bɛ k'a fɔ k'i bɛ jalaki bin renseignement kan mhm. karamɔgɔ daba tunkara ko renseignement o ka cɛsiri dɛ o de y'a to min kun kan ka kɛ o ma kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu kun nalen don ka jamana a haut gradéba maa o maa bɛ yen n'o da bɛ kalakari jamana ko la ninnu ka laɲini tun ye an ka kibaruya kunfɔlɔw la k'a bɛɛ lajɛrɛlen daji ka jamana jɔsenw firi k'u bin pi karamɔgɔ daba tunkura u sagona maa minnu bɛ ani i k'a dɔn kɔkɔrɔdon jamana jugu minnu bɛ yen ka se k'an ka mali ta ni k'a sɔri olu tigɛ ka olu ka namiw ni nadilaw ah. olu ka se ka jamana di olu ma ni ka an segin an kɔ kokura ɔ nka min ye service de renseignement ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ ah. karamɔgɔ daba tunkara ka kobilen kunbɛn ah. kobilen fanga ma bonya i mana kunbɛn cogo o cogo karamɔgɔ daba tunkara i k'a dɔn a nɔ a bɛ ye nka min ye bibi na k'a fɔ modibo kone a y'a yɛrɛ sɔrɔ a bɛna i k'a dɔn k'a fɔ a ka baara ta a ta cogo kɔrɔ la karamɔgɔ daba tunkara i k'a dɔn o ye kibaruya duman ye barisa a bɛna kɛ sababu ye hali bi maa minnu bɛ yen n'u b'u ka kow la barisa u tɛ mali nɔ bila koyi n'a bɛ maa min kɔnɔ de ko ninnu de bɛ mali to to kɛ u tɛ mali to koyi ni maliden de bɛ fara ɲɔgɔn kan an de bɛ fara ɲɔgɔn kan n'an bɛ jugu ko bɛɛ bila k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ah. k'an ka jamana ka tugu otoritew kɔ ah. karamɔgɔ daba tunkara an k'o kɛ wa an ka hɛrɛ bɛ min na o y'o de ye n'an tora nin dinga dɔ la dɔ bɛ yan fɛ mm. dɔ sen bɛ n bolo dɔ bolo bɛ n bolo ah. karamɔgɔ daba tunkara an laban de bɛ juguw dɛmɛ ka an yɛrɛ minɛ ni k'a d'u ma kunnafoni filɛ an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la amadel konare ne ne bɛ n bolo kari ka don o bi bɛn n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain o don worodugu jeko ani foroba ɲada tiɲɛ a bɔliko siɲɛ ba wolonwula siɲɛ kɛmɛ wɔɔrɔ mm. ani siɲɛ kɛmɛ naani ni bi wɔɔrɔ ni naani dɔ kɛra maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko sidiki adama danbɛlɛ danbɛlɛ sidiki adama ko sidiki ko a k'i k'a dɔn min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye mm. an bɛ daga sunɔgɔ ni gɔrɔndɔ la nka min ye awa kana tigilamaw ye tiɲɛ an ka sɔrɔdasikulu olu kɔni b'u sɛbɛkɔrɔ sɔn suna banna pewu i k'a dɔn lafiya banna ni mali ma lafiya mm. olu tɛ suna an ka taa jura jura seware of menaka mm. a amadel konare i k'a dɔn n'i y'a mɛn sanpɛrɛ a kisɛma a bilenma of i k'a dɔn debara ka da bamanjuw tɛgɛ awa ni sanfɛkuru ye sigi sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolodara tile fila in na bɔ kɛra o kalama i k'a dɔn ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ tiɲɛ sabula sɔmi kun kɛra mm. ninnu bɛ nin wulikajɔ min na nin furanjɛw la a dɔnnen don sabula sɔrɔdasiw sigilen ɲɛ b'u la tiɲɛ n'i y'a mɛn tubabukan na vecteur aérien don o de kɔni ye sanfɛ minan bɛɛ ye a bɛɛ lajɛlen nɛgɛkuru in k'a bɛɛ lajɛlen n'a ka ko kɛta kabako dɔw bɛ lajɛli kɛ dɔw bɛ kɔlɔsili kɛ sigi dɔw bɛ mugu suuru a ko ntɛnɛn don mɛkalo tile naani i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ɛɛ i k'a dɔn sɔmi nana kɛ k'a fɔ min kɔni ye bamanju kuluba dɔ ye mm. u faralen bɛ ɲɔgɔn kan mugu maaka la taa ka segin la jura e ka ɛɛ amadel konare i k'a dɔn yankadi ye nin ye kuma min n'u lafiyalen don u yɛrɛ dalen don a la sa bil haki k'a fɔ foyi den kelen kɔni t'olu la olu kɔni da u ka ko ye ee amadel konare i k'a dɔn sankaba wolonwula n'i y'o tasuma suurutɔ ye a budow amadel konare k'a dɔn yankadi ye nin min bɛ jeni min bɛ kolo bɛ kari min bɛ sa amadel konare k'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ kɛnɛ ka kuma minnu jiginna ka na lawuli kɛ u y'a sɔrɔ pikɔpu o den wɔɔrɔ tiɲɛ o nɔɔnina ɲɔgɔn na sɛgɛ moto tɛ se ka dan olu nɔɔninen don ɲɔgɔn na amadu konare ka taa sɔrɔ jaaja bariko bariko caman de falen bɛ taji la o dogodogolen bɛ tu la u bolo tiɲɛ amadu konare k'a dɔn bɔ kɛra nin galama sɛgɛ sɛbɛnnikɛla ko dan ma k'o ma u y'o to o boni kelen la arimɛ mali tiɲɛ dugu min n'o ye seware ye moti amadu konare k'a dɔn u ye yen fana magɛn ka taa sɔrɔ fana min kɔni ye cɛ bi duuru fo cɛ bi wolonwula tiɲɛ olu bɛɛ lajɛlen fana faralen bɛ ɲɔgɔn kan ayiwa ani mototigi caman de mobiliw caman de jɔlen don kabako ni sanfɛmɔw y'u lajɛ ka ala ɲininka aa ala anw b'a fɛ ka nin ninnu kɛ lahara dugulen ye ala ko ko ne yɛrɛ kɔrɔsolen don a kɔrɔ u ko low loyi amadu konare o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn cɛ min dara lahara o ka taa maa kɛmɛ ye sɛbɛnnikɛla ko dan ma k'o ma u nana wulikajɔ boloda mm. so min kelen don menaka yan fan fɛ dɔn k'a fɔ min kɔni ye ayiwa jɛkulu jugu dɔ ye tiɲɛ olu fana bɛ munumunu salo la awɔ amadu konare nin bɛɛ kɛra ka tugu ɲɔgɔn kɔ koyi ɛɛ ayi n k'u bɛ to ka ji de min sanfɛ ka sigati kelen min a banna u b'a dasi ka di ala ɛ fo cɛ ka kɛ cɛ ye chef d'état major général o don i k'a dɔn menaka tiɲɛ a ko yalima mun bɛ yen ɛɛ u ye kunnafoni d'a kan awɔ min ye umaru jara baru kuntigi o don baru sinna k'a fɔ ten o tuma n b'a fɛ ninnu ka bɔ diɲɛ na pewu o yɔrɔ bɛɛ n'u ko law cɛ min dajira ye o ka taa maa bi wolonwula ye sɛbɛnnikɛla ko maa bi ɲininkali de kɛ jamana in kɔni fiyɛ fiyɛ ka bon fo k'a fɔ k'a to ten ni nin pankurun ninnu kun tɛ mm. ni nin se ninnu kun tɛ yalima jamana in bi danga min na an kun bi to tan wa sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn wulikajɔ kan ka boloda min ɲininen don jamana den bɛɛ lajɛlen fɛ an kelen kelen na bɛɛ ye amadu konare k'a dɔn o de ye kunnafoni dili ye o de ye dugawu kɛli ye o de ye armée dɛmɛni ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tunkara l'indépendant min ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka fasiri jamajɛkulu isaka tarawele isaka tarawele a ye sɛbɛn kɛ isaka ko i k'a dɔn ni ko gwanna karamɔgɔ daba tunkara fo fɛɛrɛw ka caya a min ye i k'a dɔn kana ka se ka kɛ bili haki ye hali bi n'a ka bi korokaramaw olu kana se ka don an tu la n kana dimi foyi fosi don an na ayi aa e ko i k'a dɔn bɛɛ tɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la wa awɔ n'a ma sɔrɔ k'a fɔ e bɛ ka kunnafoni di a di ɲɛ ma Ahan. min ye lakanabaaw b'a la ka kana kɛ a ɲɛ ma Ah. jamana marabaa ɲɛmaw yɛrɛ b'a la ka hakilinabaw ta jamana mara la a ɲɛ ma Naam. min ye i k'a dɔn an ka marabolo caman bɛ yen olu mɛrɛw Naam. ani i k'a dɔn k'a fɔ awa kafow kunnasigiw Naam. karamɔgɔ daba tunkara ko u fana ye hakilinabaw ta dɛ O ɲɛna. k'a daminɛ kati Ahan. ka taa kayi kajolo ka gosi fɔ mɔti min ye i k'a dɔn k'a fɔ a sigida ɲɛmaw n'o ye mɛrɛw ye karamɔgɔ daba tunkara k'u ye hakilinabaw ta k'a ye k'a fɔ an bɛ jamalajɛba minnu kɛ an bɛ kɔɲɔba minnu kɛ ka mɔbilibaw fa ka jama tugu ɲɔgɔn kɔ woro ni k'an woloki fan bɛɛ fɛ karamɔgɔ daba tunkara n'o ye kɔrɔtɛziw ye aa ko i k'a dɔn k'a fɔ sariyaw tara ko k'a bɛɛ bɔ jɔ an bɛ waati min na i ko sisan a ko n'i k'a dɔn kibaruya in taara ka bi tali min ye laban min yɛrɛ ka jaabi bɔra o ye mɔti ye mɔtikaw ka mɛrɛ ah. i k'a dɔn awa a ye sariya bɔ mm. k'a yira k'a fɔ k'a ta bi la fɔ ka taa bila don wɛrɛ la ah. mɔti kɔnɔ mm. a ma fɔ maa ni maa tɛ furu dɛ mm. a ye furu suna ani farida la nka furu bɛ kɛ ni ginda min ye ah. ka pan ka mobiliw fa ka motow kɔrɔta ka se yɛrɛ ka jamakulu tugu ni ka dugu fifafi karamɔgɔ daba tunkara ko o ka dabila i k'a dɔn ka fara o kan min ye i k'a dɔn jama bɛ kafoliba fɛn o fɛn kɛ a ka dabila nin waati in na barisa a dɔw tɛmɛntɔ bɛ ye k'a to yen ko kɔɲɔkɛlaw don u bɛna t'u munumunu hali an ka lakana bolofara cakɛda dɔw la walima u bɛ don jamakulu cɛ la maa jugu bɛ se ka don u cɛ la ni ka kokolon kɛ a ko a kun ye o ye mɔti kɔfɛ katikaw fɛ olu fana ka meri a min ye zanga daw ye a fana a ye nin sɛbɛn ta a ko k'a ta bi la ka taa bila don wɛrɛ la min ye nin jamakulu a ka dabila furukɛyɔrɔ la kati wa ka fara o yɛrɛ kan k'a fɔ jamakulu ka tugu i k'a dɔn kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso kɔ ka taa meri fa awa pan ka woloki la karamɔgɔ daba tunkara ko a ka bɔ jɔ fɔlɔ yanni i k'a dɔn kow a ka ɲɛsuma kayikaw fɛ yen mhm. o kelen hakilina tara mhm. kajolokaw fɛ yen o hakilina tara mhm. wa min ye meri caman bɛ yen minnu ye k'o hakilina ta ɔ nka min ye danganaya dira maa o maa bɛ yen ni aw bɛna kɔɲɔ kɛ mhm. laada dɔ bɛ yen furu tɛ siri furukɛ kɔ furu yɛrɛ tɛ siri furumuso kɔ a tɛ siri jɔn wɛrɛ kɔ ah. o ye seerew ye o tuma mhm. olu ka seerew u bɛ se ka don hali mɔbili fila kɔnɔ u bɛ na eh, nka fɛn o fɛn ye eh, bilaburu ye ani jeliw ka ah, ah, so wele ko k'a bɛɛ dabila a furu ma ɲɛ eh, cogo di
a ni so wele ni waa fila minɛ tɛ ah. jeliw jɔda jɛn bɛ ɛ eh, a ma ɲɛ dɛ kɔɲɔmuso nana kɔɲɔkɛ nana seerew nana jeliw ma na furu ma ɲɛ a ma ɲɛ dɛ ah, ala nin ye n ko ah. e ka nin lajɛ ɛ eh, n'i ko ko ka furu kɛ ni kɔɲɔkɛ tɛ yen furu bɛ kɛ wa ayi ni furumuso tɛ yen dun a tɛ